kung'anima ziphaliwali komanso kudzakhala chivomerezi ndipo chivomerezi chimene chidzapangitsa kuti mizinda yonse pa dziko lapansi idzaonongeke all the cities will be destroyed yerusalemu adzayang'ambika patatu ndipo kumwamba kudzagwa matalala talala limodzi kulemera kwake 50 kilograms thumbo la feteleza so talala lili ngati mwala kulimba kwake it's like a stone 50 kgs kugwera munthu munthu adzakomoka so umene uli muliri mwana batani ndiye kungophonyana ndi lipenga lili panopa kuti watsala tikukamba apa ndi zizi munthu adzakumana nazo ngati lipenga lingachitike panopa kuti ayi just know kuti these things will come upon you hallelujah hallelujah chapter 17 akamba za mystery Babylon akati mystery Babylon kapena chinsinsi Babylon mawu oti chinsinsi akutanthauza kuti this babylon it's not physical it's spiritual this is false religious worship chipembedzo cha bodza cha padziko lonse lapansi chifukwa this time anthu azidzapembedza mafano eh? kupanga machimo onse azidzapanga so that false- kupanda kupanga interrupt sibwezi patadzapezeka munthu mmodzi wodzapulumuka ndiye yesu ndi amene adzapanga destroy that Babylon, idzapanga subside upside down. Malo amene aja 10 adzasandulika ndi kulowa pansi ndi kukhala flat. Nde that is a commercial city imene chapter 18 Mulungu adzapanga destroy. Nde akadzapanga destroy that Babylon chapter 18 imeneyo kumapeto Kudzakhala worship kumwamba. Kudzakhala kusangalala kuti Mulungu wapanga destroy Babylon amene anawononga anthu pa dziko lapansi, amene anabwetsa chigololo chake kwa anthu onse pa dziko lapansi ndipo anthu ambiri anamwako vinyo wake. So chapter 19 from verse 1 up to verse 10 Bible ikukamba za worship in heaven chifukwa cha chilango chimene Mulungu adzapereke pansi komanso kudzakhala ukwati wa mwana wa nkhosa umene umene uli pa verse 7

msonkhano wa misasa tabernacles msonkhano wa misasa chimene chimachitika nchonena kuti ana israeli amatuluka manyumba mwawo amakakhala nyumba za temporary zimene amamanga ndi udzu amamanga ndi mitengo nde amatenga because it was during the, the last harvest imene fruits amatenga mafruits aja ndipo amapachikapachika manyumba mu- ma nyumba za temporary zija kenako akudya ndipo amasangalala for seven days okay for seven days amakhala nyumba za temporary akusangalala komanso amapereka nsembe so each day imakhala ndi nambala

okay izizi zinali ng'ombe ng'ombe zokha zokha zinazi sinaziwerengere ndi ng'ombe zonse zimene zimaphedwa zimakhalako 70 imene ikuimirira 70 gentile nations kwa yesu khristu anatuma ophunzira kuti apite kwa mitundu akalalikire so in those days panali 70 gentile nations nde ng'ombe zimene zimaphedwa zinalipo 70 but the total number ya zo ya ng'ombe zonse zimene zimaphedwa pa 8 days ima zinalipo ziweto 199 and msonkhano umenewu wamali- wa- wamisasa umapanga involve mitundu yonse ya anthu all other nations pamene ina ija it was specifically for the jews koma this one for everyone haleluya ndiyeno pa tsiku la namba 8 kumakhala mwambo umene amanena kuti mwambo wothira madzi okay chimene chimachitika nchonena kuti mkulu wansembe pamodzi ndi ansembe amakatenga madzi mumtsinje nde akama amakathira pamwamba pa guwa akathira pamwamba pa guwa paja tanthauzo lake limanena kuti mulungu titumizireni mvula next harvest imene ikubwera komanso two madzi aja amatanthauza kuti mulungu atume, atume mzimu wake okay komanso three madzi aja amayimirira khristu tikawerenga yohane chapter 7 inali nthawi ya msonkhano wa misasa yohane chapter 7 it was during the feast of tabernacles yesu khristu went there anapita kukaphunzitsa nde itafika nthawi yoti mkulu wa nsembe akatenge madzi mu thamanda la silowamu you remember silowamu ndi thamanda imene pa uh, yohane chapter 9 pamene yesu khristu anakumana ndi munthu amene anabadwa osaona analavula malovu pansi ndikupaka dothi ndikumpaka m'maso ndimuuza kuti akasambe ku thamanda la silowa okay ndipo anabwera akupenya so thamanda limenija limene ku new testament mkulu wa nsembe amakatungamo madzi ndikukathira pa guwa la nsembe ndiye atanyamuka mkulu wa nsembe ndikukatunga madzi mene muja ndi ansembe anthu onse akuona akupemphera akuona akusangalala ndikukathira madzi pa guwa yesu analankhula mokweza ataima koteroko pa vesi 37 mpaka 39 chapter 7 yohane yesu analankhula kuti inu nonse amene muli ndi ludzu come to me ndipo ndidzakupatsani madzi amoyo the, the living waters amafuna kuwauza kunena kuti that process mwambo umene ukuchitika apo wokatunga madzi ndi kuthira pa guwa la nsembe ukukamba za ine come to me ndi anthu onse anamuyang'ana ndipo akuti anthu anangogawikana kuti "Ah, ameneyu zoonadi ameneyu ndi mesiya ameneyu ndi munthu wamkulu ameneyu ndi mwana wa mulungu ena akuti yayi anayamba kutsutsana so attention yonse inapita kwa ndani kwa yesu khristu Ndipo pa vesi 39 mpamene akuti mawu amene Yesu analankhula unali mzimu. It was the spirit. Meaning madzi amene mkulu wansembe amathira pa guwa amayimirira mzimu umene Yesu amati adzapereke chifukwa at that time kuti mzimu woyera usanabwere chifukwa unabwera after Yesu atatani atapita kumwamba kutanthauza kuti ngakhale Yesu anapita nawo ku msonkhano wachani wa misasa ndiye msonkhano umenewo wa misasa prophetically number one umatanthauza yesu khristu pa yohane chapter 7 number two umatanthauza during this uh, 1000 years after 7 years ija kuti 7 years ija yatha babuloni waphwanyidwa yesu adzabweranso ndipo adzabwera ndi woyera mtima kubwera kumene ati adzabwere adzabwera ku yerusalemu temporarily for 1000 years adzabwera kudzapanga zinthu zitatu namba 1 kudzamenya nkhondo namba 2 kudzalamulira uh, komanso kudzaweruza ndiye kudzalamulirako adzabwera kudzakwaniritsa msonkhano wa misasa umene udzakhalako zaka 1000 komanso msonkhano wa misasa ukutanthauza kumwamba tikadzapita kumwamba kumwambako sikuti tikakhalako forever you see tikadzatengedwa lipenga lotsiriza likadzalira we stay there for seven years okay so it will be just a temporary that's why msonkhano wa misasa umene umapanga involve mitengo masamba ndi mafruits zinthu izizi kumwambanso ziliko kuli mitengo, kuli zipatso, kuli mapiri, kuli nyanja, madzi aliko, everything chimene timachipeza mchipululu. Chifukwa mchipululu muja ana Israeli amakhala ma temporary tents, mmene munali mapiri, munali mitengo, munali madzi, munali nyanja, chimodzimodzi kumwamba ziliko. So the feast of tabernacles wa misasa ukutanthauza kutengedwa kumene tidzapite kumwamba temporarily and will come back ndi yesu khristu after 7 years pamene khristu adzalamulire kwa zaka zingati 1000 after 1000 years mpamene tsopano yerusalemu watsopano
You unravel me with a melody.